Chikhalidwe cha kuba ndi katangale chasanduka ngati chikhalidwe cha Amalawi.
Mabungwe ayamba kugawa chakudya. Kumayambiriro a September, World Bank inapereka 157 million dollars ku WFP kuti zigwire ntchito ya transport. Dodma kudzera kwa Principal Secretary Charles Kalemba anatenga ndalamazi ndi kumpatsa chakwera potero pulezidenti ameneyu anapangira ulendo wa ku america forex ya anthu osauka akupitira ku unga ndikunena pano chimanga chikugawidwa anthu aku chileka akulandira ku chichiri anthu aku songani akupita ku zomba wfp inapereka transport ndikunena kuti mmalawi aliyense chimanga chikampeze mudzi kwawo koma chakwera ndi mcp anadya ndalama ena achita ngozi blantyre pamene amapita kulandira chimanga ngozi imeneyi yachitika chifukwa cha corruption ya chakwera chimanga cha mabungwe akupangira ndale ngati chawo that is nonsense
chimanga chabwera chairman wa mulanje district council uyo wakhalapo akulephera kuti agawe akudikirira ameneyo mphamvu ya mulakho mulakho si chinthu chamasewera kulimbana ndi ichi kulimbana ndi mizimu
Oh, cha mizimu ichichitu ichichi kulimbana ndi ichi kuli bwino azilimbana ndi dpp ichi koma kulimbana ndi mulakho kulimbana ndi mizimu

nyumba imodzi 3 billion kuyiona nyumbayo anyamata a jubeki akumanga less than 10 million chomvesa chisoni kwambiri corruption yonse ndatchula pano palibe amangidwa chimwendo banda anamanga nyumba zabwino mamashoni 27 mahotelo awiri magalimoto oyendera 83
Chikhalidwe cha kuba ndi katangale chasanduka ngati chikhalidwe cha Amalawi. Kalekale 1983 anthu akapita ku Thambani kukaona malo anafera Gadama amaphedwa, ena amangowagwira ndi kuwaponya ku damu ku St Mary's. Lero ukangopita ku Chikangawa kukaona malo anafera chilima ndi mlandu tinaona mkazi wake mary anapita kumene kuja ndi kunena kuti tikufuna commission of inquiry ayamba kumulonda arrest warrant ya sameer suleman ilipo kale nthawi ina iliyonse amangidwa akuti chifukwa chani anapita ku chikangawa kukaona pamene anafera chilima norman chisale anayambira kalekale kummanga koma samapeza umboni amene akutsogolera zonsezi chimwendo banda ku judiciary kuli mdala wina wake ali ndi mkono umodzi koma ndi wankhanza akuluakulu ndi koyamba mbiri ya dziko lapansi kukhala ndi munthu wa mkono umodzi koma oyipa mtima zimamvetsa chisoni kumuona munthu womvetsa chisoni akuchita nkhanza Pilirani Masanjala ali ndi mkono umodzi, koma ndi Satana amene akugwiritsidwa ntchito ndi Chimwendo. Mwachitsanzo, Martha Chizuma, Enoki Chihana, Stephen Kayuni, Newton Kambala anamangidwa komanso kuchotsedwa ntchito chifukwa cha ameneyi. Norman Chisale akulandidwa katundu ma bank account otsogolera wake masanjala saulos chilima anamangidwa osainira wake masanjala akhoti akathetsa mlandu iyeyo amatumidwa ndi chimwendo kupanga apilu akuluakulu munthu uyu ali ndi mkono umodzi koma busy kulimbana ndi anthu a mikono iwiri tikukumbukira akhoti atathetsa mlandu kabambe anatumidwa ndi chimwendo ndi kupanga apilu pa msonkhano wa dpp ku kasungu norman chisale anauza polisi
ndikupereka 3 days anthu amene anaotcha magalimoto ku mbowe anthu amenewa agwidwe
akufuna kumutsegula milandu achimwendo amuuza nyamata ameneyu wamkono umodzi amuuza kuti upange apilu milandu yonse ya chisale is this one party system or democracy ife tikafika pamalo zaka minimum ndi 31 ndiye kuti tabwera pano a president tikhala 31 achimwendo mupindula chani ndi nkhanza poti nthawi yakutherani chakwera anali ku america anakomoka mu ulumu panopa akamayenda

now pilirani masanjala apole moto last time amalimbana ndi thabo nyirenda kumunenera mabodza pa social media atalephera anayamba kulimbana ndi chamkakala lero agwiritsidwa ntchito ndi chimwendo kuti azilimbana ndi opposition akanapola moto chifukwa ali ndi mkono oduka mpando wa boma sumakhala wamuyaya adzachoka ndikukumana ndi anthu kunjako kodi adzakhala nawo bwanji pilirani masanjala be careful how you treat people the person you took for granted today may turn out to be the person you need tomorrow